pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu Khweze buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 june 2022 kuchoka ku blantyre kupita ku lilongwe akulu

aa kalata imene ichoka kumudzi ku malawi obwande mukuti chani achimwene ndakondwa kuti leronso ndapeza danga lokulemberani kalata inuyo achimwene anga okondeka achimwene amene munatchona kutali kutsidya la nyanja tsiku lisaname silimapita osakukumbukirani achimwene anga inuyo Matchona. Nthawi zonse ndimakhala ndikulingalira tsiku limene inu ndi ine tidzakumanenso. Nthawi zonse ndimakhala ndikumadzifunsa kuti koma kodi zinthu zake ndiye zidzakhala zotani? Inu ndi ine tikamadzakumana. Patapita zilumika zochuluka chikumananeni. Munthu ine mundilole leronso ndivulire kachipeya basi zomwe zija za Khweze! Kodi mmadziwa inu kuti ku Khweze buses. umapulumutsa ndalama zako zochuluka kwambiri tikakamba za maulendo a pa basi kwathu kuno opanda cheucheu ulendo umene umatheka kudzera mu basi za khweze basi achimwene iyi kwathu kunotu nkhani nde sizikuti zakatayi pa nthawi ina yake tidakuwuzani kale kuti tidayeserera nthawi ina yake kuwapempha anthu opanga nkhaniwo kuti jamani tayambani bwanji mwatipumitsa kaye Koma ayi ndithu sizikutheka mwene. Nkhani ya Malita the Pangolini kwathu kuno yavuta koopsa. Zafika tsopano pomadzaoneka ngati mabwana kumtundako sakutha kumvetsetsanso kuti kodi Malitayu nde zakezi nde mwati kodi titani nazo kwenikweni? Zikumadzaoneka ngati zolankhula ndi zimene mitima yathu ikumaganiza zikumakhala zosemphana amwene. Mukudziwa inu, posachedwapa Dalamwembe, Bambo Kambalame, Zinawawonekera chifukwa cha zomwezo za Marita the pangolini. Pajatu adawotcha nazo manja chifukwa chotambasula manjawo ndi kufuna kumbwandira the pangolini. Anapita bambo kambalame ngati bodza. Koma zikumadzawoneka kuti anthu ena akebe mitima yawo siili mmalobe yi. Akumati akakhala akumadzifunsa kuti aah kodi inu iyeyu wapambana chani? Basi ameneyo aona nso tikhaulitsa. Koma ndikumawona kuti sizithanso bwinoyi. Marita the pangolini Wina aliyense woyeserera kupanga za iye amapezeka waphofomoka. Kwathu kuno kumachitika madelama kwambiri. Sindikudziwa kuti kaya chifukwa chani kaya? Kwa zilumika zonse zimene Marita the Pangolini wakhala ali pa chiyengerero, nkhani yake yakhala ili drama, drama, komanso drama amwene. Osapumitsidwakoyi. Zimenezi Ndi zimene zakhala zikundiopsa kwambiri. Tikumayenda kupita chitsogolo masitepe atatu, kenaka tikafunanso kugwa tikumadzagwa kubwerera m'mbuyo masitepe asanu. Kudziwa ndikumadziwa ndithu kuti komatu tikupondayi ndi nthambo ya magetsi, shoko ikhoza kutibandula, koma ayitu, kumayikabe phazi kuti odi ndiyese kuti kodi magetsi amaopsa bwanji. Mavuto enawa achimwene tokhatokha kumachita kuwatokosola dala. Timadzifunsa kuti kodi chisokonezo chimenechi anthu akutauniko kodi ndiye kuti zinthu zakezi akuziyendetsa bwanji ifeyo kumudzi kuno kwa chafera mthengo timangokhalabe anthu odabwa akumabwera munthu wamkulu kudzanena kuti ayi ndithu ine monga ndidanenera muja zilizonse zimene malita adachita ndidamukhululukira ndinayebe chikhulupiriro agwire ntchito yake basi pakupita kwa nthawi

monga ndakamba kale muja ine ndamukhululukira wina wake samayeneranso kumugwiragwira malita ayi aliyense okhudza malita basi achotsedwe basi anyamata chitani kafukufuku zidachitika bwanji mathero ake wina ntchito yatha ndiponso za milandu palibeponso ayi tachotsa milandu yonse basi kungopita maola kumvanso hii malitatu milandu uku akayankhe ku bwalo la pilato aa ndiye iti iyonso mmesa anakhululukidwa kenaka zili mkati kumva iyi malitatu the pangolini wakonzeka kugwira auje komanso auje iyi ali m'malingaliro uyo chikalata Pajatu mukuyankha milandu ndiye molingana ndi malamulo mukuyenera kukhala kaye pansi musagwirenso ntchito mubabindikira kaye chapambalipa. Aaa kodi nde iti itinso imeneyi? Nanga takhala tukamba zija ndiye zatha bwanji? Kodi tikulankhula zingati? Zinthu zake tikuziyendetsa bwanji? Chisokonezo achimwene chokhachokha. Ndithu ifeyo anthu akuno kumudzi kwa Chaferamthengo tisaname tikumakhala anthu obayizika kwabasi ndipo pakadali pano Tikulephera kuzindikira kuti kodi ndiye tikulowera kuti? Tikuyenera timvere ndani? Kodi makiyi ali ndi ndani pakadali pano? Ena ake amvula zakale adayankhulapo kale kuti ukayesererayeserera tsiku linake umadzakhoza. Kumayesererayeserera kudzikhweza choncho, kachingwe m'manja, kumayeserayesera kumwa tameki choncho, tsiku linake zimadzachitikanso. Iwe pomadzati ii abale ndimangoyesereratu ine, sizinali zenizeni, nthawi imakhala kuti yatha. uli salisali salisali kuphipha ni moyo pansi pa mtima ndikumadziwa ndithu kuti komatu uyuyu malitayu nkhani zakebe sikuti zikhoza kutha bwinobwino komabe kumalimba mtima kuluma mulomo wapansi ndimangodzifunsa kuti kumipandoko kodi ndiye ndi chiyani chimene ifeyo tingaluze titangomusiya kuti iyi uyutu ndi pangolini musiyeni agwire ntchito yake basi Tingaluze chani kungolola kuti kanthawi katsalaka tiyeni timuonelere kuti zitha bwanji. Ngati nkudzikhweza adzikhweze yekha osati ifeyo. Basi aliyense agwire ntchito yake. Nchifukwa chani tikumakhalabe owawidwa mtima kuti munthu wina wake mmodzi akadali mu ofesi ina yake. Mpakana basi dziko lonse lathunthu kufika poima chifukwa cha munthu mmodzi? Kumalola kuti kaya otithandiza akunjawo ati chani kaya zawo izo. Anzathu akhungu la psuu amaso ngati mabo kaya asiya kutithandiza zilibe kanthu koma Marita the pangolini akhale kaye pa bench ifeyo koma kukakamira kumene tamukakamira Marita the pangolini cholinga chathu chikumakhala chiyani? Ine ndisaname ndikumachita nazo manyazi kwambiri. Ndiye ndikumadzifunsa kuti ngati ndikumachita nazo manyazi ineyo Bwantasa, munthu wachabechabe, kumudzi kuno kwa Chafera, ena amene zikuwakhudza kwambiriwo sizikuwachititsa manyazi? Nkhani zokhudza Marita koma anthu ena ake sizinawakwane? Kumalolera ndithu kuti ilakwe ilakwe, kaya ndi mavoti aa zilibe kanthu titataya, koma uyu yekha apite basi. Nkhani yake, kumalola ndithu mbiri yabwino yonse imene taumba kwa kanthawi ndithu ifufutike ndi nkhani ya munthu mmodzi basi. Pena pake mwati sizikumatichititsa manyazi? Nkhani zokhuza the pangolini ena ake akanakhala pansi, kuvomereza. Inde chilungamo chikufunika chiyende ngati madzi. Inde ngati adalakwira anthu ena ake, akuyenera kuyankhapo mlandu. Akuyenera kupita ku bwalo la zamilandu, inde ndi zoona ndithu. Ndipo molingana ndi malamulo, inde amene akuyankha milandu ya upandu ku bwalo la zamilandu akuyenerabe kuti akhale pambali kufikira milanduyo itatha, inde, ndi m'mene malamulo akuyenera kuyendera zoona. Komano nthawi ina yake, kanzerunso kamadzafunika kuti kagwire ntchito ndithu. Kodi ndikagwira nthambo iyi, zitithera bwinobwino? kumalimba mtima ndithu kuti a inu njuki za mu juni sinzuluma koma tsano uchi wake umakhala wotsekemera ndithu ndipita komweko opanda kufukiza utsi zingalume phula ntenga ukamakabwerako nkhope ili mba chimulomo chili khweve muno ndi umo ndi anthu okuona amadzafunsa kuti kodi nanga bwanjinso munayesanji inu simumadziwa kuti njuki zimaluma Koma mbiri yonse yabwino tikuvomera kuti iwonongeke chifukwa cha nkhani ya munthu mmodzi? Kapena ifeyo Bwantasa sitimazitsata mwina mwina kapena mwina nanga titi chani amwene? A Community Energy Malawi, a Ecogen komanso a 265 Energy Limited akuti tiyeni tisamale chilengedwe, tisiye kuphikira makala, kapena nkhuni lero tiyeni tipeze chophikira chathu cha gasi ndipo tidziphikira gasi Nyasalandeyutu ndi wathu sitinachite kubwereka kuti tiye timuononge kaye ndiye tikamubweza kwa eni ake ayi ndithu zotsatira zakuonongeka kwa chilengedwe aliyense akudziona yekha komabe tiyamikire a undp komanso boma la japan kamba kotigwira manja pa nkhani yophikira gasi Ndimangofuna tikumbutsebe kuti msewu wa Khonjeni kupita ku Makapwa uja tikudikirabetu. Pamene tikukonzanso mabajeti ulendo uno, chonde tikonzereni msewu wa Khonjeni to Makapwa chonde. Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi. abulande kuvuga kunyasalande sungamvetse